ịma na ọnịcha nwere sections eh. so achọrọ m ka ị kọwalụ ndị be anyị the various sections e nwere n'ọnịcha and what those sections na-alụ as na-alụlụ anyị as a people ee eh, ife m ga-ajụ ị bụ ma section amarọ m ife ị mean ife ọ pụta bụ section ok ma section ọ ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ok ka ogbe dị etu a na ogbe dị etu a ka ndị dị etu a na ndị dị etu a Okay. gwa m nke ọ bụ ka m malụ the sections na-ekwu okwu ya bụ ogbe dị etu a na ogbe dị etu a ndị dị etu a na ndị dị etu a okay ee ọnịcha enwelụ ka m mee etu ọ ga-esi wee kwe onye ọbụna wọta o nwere ife a na- a na-akpọ six administrative quarters Okay. of ọnịcha and um, six a ofu bụ ụmụ eze arọli Okay. which comprises ụmụ arọlị ogbe ọza ogbe ndịda actually ọ bụ ogbe ọzala ndịda ọnụ ogbe ndịda ka a na-akpọzi ya na mkpọbelụzi e nwelụzie ndị a na-akpọ ndị isela awada ndị ogbe ọzọma ndị ogwanyelụ fa fa na fa bụrụ ọkwụ ofu etu a mana for administrative purposes fa dị etu a Okay. a bịa nke ọzọ enwere ndị a na-akpọ n'ebe a ka em, agbọgiri nkịta anụwa si Okay. n'ọkụ a enwere ndị ọzọ a na-akpọ ndị ogboli olosi na isi okwe Okay. ogboli olosi bụkwa nwa eze aroli o Okay. mana for administrative purposes attach ya with Isiokwe, who is more like an uncle or something like that. Okay. They are related. Okay. Ka the second administrative quarter. Then enwe nke ndị ọzọ a na-akpọ Okebunabo. Okay. Okebunabo bụ ndị Umudei, ndị ogbe odogwu ndị ogbe abu na ndị ogbe mbubu ọ fa bụ ndị okebunabo o nwekwa ndị ọzọ a na-akpọ ụmụ onugbo fa nọ n'etiti somewhere ama nkwasị etu fa si wee nọdụ mana fa bụ ndị ogbe mbubu ụfọdụ fa biri nne n'ogboli eke mana fa abụrọ ndị ogboli eke ndị nke a dị enwe ndị ọzọ a na-akpọ ndị olu ọ bụ kebe ndị si olu olu bụ ndị Igala Okay. mana ọ bụsịrọ fa ncha niile si Igala mana for administrative purposes Okay. o nwere ndị etinyelu fa ebe a ndị bụ ebe a bụ ndị obikporo Okay. ndị ogbe otu na ndị mgbelekeke etinyezialụ fa ndị a na-akpọ ndị ndị ụmụ ikem bụ enwe ụmụ ikem nwee ndị bụ ụmụ ubulu n'ebe a Okay. Mhm. wee bụrụ nke a Okay. then abịa na nke ọzọ ọ bụrụ ndị- ndị a na-akpọ ehe nke a mkpọ nke ọfa na o nwe ndị a na-akpọkwa ndị ọbịọ elugwanyekwa fa n'ime ndị isi okwe na ogboli olosi Okay. then abịazịa na nke ọzọ ọ bụrụ ndị ọba mkpa a na-akpọkwa fa ugwu na ọba mkpa fa nwa bụ ndị ọdọje ọdịmegwu gbuagụ Okay. fa na-akpọ onwe fa ụmụ ọdị n'igwe Okay. ndị iyi awụ ya bụ nwa Enu. Yes. then ndị ụmụ iyasele ụmụ ase Okay. then ndị a na-akpọ ndị a na-akpọ ọdọje ndugbe Okay. ndị a bụkwa part of Ọba. ndị a niile Okay. ọba mkpa then ndị ọzọ fọdụzịnụ abụrụzịa anyị nwa a na-akpọ anyị nwa eke na ubene anyị dị ụzọ naabọ ndị ogboli eke then na ndị ọdọje ubene Okay. ọdọje ubene ọdọje ubene bụ eke ubene bụ fa nwa anyị nwa bụ eke Okay. nwa bụ ubene Okay. otu a ka o si wee dị in administrative fela then ọ bụrụzịa n'ife a na-akpọ by stratification enwere ndị ndị etinye igwe nya adị n'isi Okay. tinye ndị ndị ichie tinye ndị agbala nze Okay. tinye ndị iregwu ndị agbala nze a na-akpọ fa ịkpala Yeah. tinye ndị iregwu ya ndị na-echi ndị dị ka ngị nwa I know. etinyezia ndị em, em, em, em, ikporo ọnịcha na Okay. ife jikọrọ ụmụ nwaanyị niile ọnịcha ọnụ Okay. Ete- nwee ndị ọdụ Okay. ụmụ nwaanyị ndị kezu- ndị tozuru etozu Okay. luru ife eji mmadụ eme ndị sakwa m na ndị nke ọzọ adịrọ etu a Yes. mana ilu efe fa fa nwa na-adịwaga iche Na-adị a iche, na-enwe ọchara nne enwezi ndị ụmụ ikolobịa na ụmụ agbọghọ Okay. ọ dị etu a Okay.